kodi njinga za kapalasa zinabwera bwanji kumalawi kuno nanga amene anabweretsa anali ndani mchaka cha 1870 mkulu wina wa ku britain mr james starley anapanga njinga kapalasa imene inkatchedwa kuti high wheel njinga imeneyi inali ndi chitaya chachikulu kutsogolo komanso katayala kakang'ono kumbuyo ndiye kwathu kuno ku malawi tinali ndi tsamunda wina amene anali bwanamkubwa wa african lakes company iyeyu anafika ku nyasaland kuno mchaka cha 1877 and 5 years later anakwanisa kugula njinga imeneyi kumayendera maulendo ake mwachidule ndikuwuzeni kuti mr frederick moir akumandala mu mzinda wa blantyre ndi amene anali munthu woyamba kuyendera njinga kapalasa mchaka cha 1883 koma mmene ndafotokozera kale kunena kuti njinga zimenezi zinali zosiyana ndi zomwe tikuzidziwa masiku ano iyi inali ndi chitaya chachikulu kutsogolo komanso katayala kakang'ono kumbuyo komanso kuthamanga kwake kunali kosiyana ndi kumene timakuona masiku ano kodi amene anabweretsa njinga zakapalasa zimene timakwera masiku anozi anali ndani dziwani kuti mu nthawi imeneyi ku britain kunali kampani ina yake imene inkapanga matchini osokera zovala mchaka cha 1886 kampani imeneyi inadzidzimutsa dziko lapansi pamene inapanga njinga kapalasa imene inkatchedwa kuti rover safety bike njinga imeneyi inali yabwino kwambiri ndipo ndi mtundu wa njinga zimene tikugwiritsabe ntchito mpaka lerolo kampani imene inapanga njinga imeneyi inakula komanso kulemera ndipo tikunena pano imapanga magalimoto apamwamba kwambiri ngati land rover komanso range rover mwachidule ndikuwuzeni kuti munthu wina otchedwa starley wa ku britain ndi amene anatsegula kampani yopanga matchini osokera zovala mchaka cha 1869 1886 anasintha ndi kuyamba kupanga njinga zakapalasa zimene ndikunena panozi 1904 anapanga njinga ya moto 1948 kampani imeneyi inayamba kutchedwa kuti land rover ndipo inkapanga magalimoto mu 1967 leyland motors anagula kampani imeneyi nkukhala yawo 1994 inagulidwa ndi bmw 2000 inagulidwa ndi kampani ya ku america yotchedwa ford 2008 kudzafika panopa kampani imeneyi inagulidwa ndi tata motors ya ku india ndipo imatchedwa kuti jaguar land rover limited apapatu ndimangofuna kukuwunikirani mwachidule zokhuza kampani imeneyi ya rover safety bike imene inapanga njinga zoyambirira panopa kampani imeneyi simapanganso njinga zakapalasa imapanga magalimoto apamwamba kwambiri aja amatchedwa land rover timaona apolisi aku malawi kuno akuyendera ma land rover komanso range rover magalimoto amene amayendedwa ndi mabwana akuluakulu kwambiri ndiye kampani imeneyi panopa inakula kwambiri singapangenso njinga zakapalasa koma apapa i was just talking about the background of this company atakwanisa kupanga njinga yakapalasa mu 1886 maiko ambiri komanso anthu anayamba kumagula ndi kumazitumiza kwawo ku nyasalandi kuno mwachitsanzo dr henry a livingstonia mission ndi amene anali munthu woyamba kugula njinga imeneyi from britain mchaka cha 1893 koma zachisoni kunena kuti mkulu ameneyu anamwalira njinga yakeyi isanafike kuno ku nyasalandi timaona masiku ano anthu ena akugula magalimoto kuchokera ku japan china ngakhalenso ku dubai ndiye zimatha kutheka kunena kuti munthu wagula galimoto ku japan koma isanafike kuno ku malawi munthu nkumwalira ndi mmenenso zinakhalira pamene pakunena kuti dr henry anagula njinga imeneyi ya rover safety bike kuchokera ku britain ndiye njinga ili mnjira isanafike kuno ku malawi inapezeka kuti mkulu ameneyu anamwalira mtsamunda woyambirira weniweni kukwera njinga yakapalasa imene timayidziwayi anali mr morgan aku blantyre iwowa ankagwira ntchito mboma anagula njinga imeneyi kuchokera ku britain mchaka cha 1895 ndipo kuyambira pomwepo akhala akuikwera pa maulendo awo opita ku zomba blantyre ngakhalenso mangochi munthu wachiwiri kukwera njinga imeneyi kuno kwathu anali sir harry johnston mchaka cha 1896 kenaka mamishonari ambiri anatsatira nkuyamba kugwiritsa ntchito njinga zakapalasa pa maulendo awo pofika 1905 ku blantyre kunatsegulidwa shopu yogulitsa njinga zakapalasa zimenezi zinachititsa kuti anthu ambiri kuphatikizanso maafirika agule njinga zawo ee nanga si poyamba paja munthu ukafuna njinga kapalasa umachita kuoda kuchokera ku britain umachita nekuti import ndiye kunapezeka kuti panali tsamunda wina amene anaona kuti yayi ineyo ndikhoza kutsegula kampani shop yogulitsa njinga zakapalasa konkuno ku blantyre ndiye chaka cha 1905 zimene zinatheka ndiye zinatheka zimenezi zinachititsanso kuti anthu ambiri kuphatikizanso anthu okuda ayambe kugula njinga zawo kumbukirani kuti mu nthawi imeneyi anthu akuno ku africa ankakonda kugwiritsa ntchito machira pa ulendo kuchoka ku zomba kupita ku blantyre unali mtunda wa 10 hours ngati ukuyenda pa machira kuchoka ku blantyre kupita ku chikwawa unali mtunda wa tsiku lonse lathunthu ngati ukuyenda pa machira koma zitabwera njinga zakapalasa anthu ankayenda 4 hours yokha kuchoka ku blantyre kukafika ku zomba mchaka cha 1907 njinga za moto zinayamba kupezeka m'maboma a zomba ndi blantyre komabe sikuti zinkapezeka ndi anthu ambiri chifukwa zinali zokwera mitengo amene ankakwanitsa kugula njinga za moto pa nthawi imeneyo anali azungu magiriki komanso ndi azungu amenewa kapena amwenye mwachitsanzo ku blantyre mission kunali njinga za moto zokwana 5 by 1913 akatolika anali nazo 6 livingstonia sinodi inali nazo zitatu komanso boma la nyasaland linali ndi njinga za moto zokwana 15 ndiyebe apapa ndikhoza kutsimikiza kunena kuti pofika 1913 panalibe munthu wokuda ku nyasaland kuno amene ankayendera njinga za moto amene ankayendera njinga za moto anali azungu komanso amwenye anthu okuda ochita bwino anthawi imeneyo ankayendera njinga za kapalasa but still anthu okuda owerengeka chabe ndi amenenso ankakwanitsa kugula njinga za kapalasa chifukwa majority of them were very poor ndikhoza kukutsimikizirani kunena kuti ambiri mwa anthu amene ankayendera njinga za kapalasa pa nthawi imeneyo anali ochokera kumwera ngati achina duncan njilima john gray kufa john chilembwe gordon mataka komanso george masangano koma itangochitika chilembwe uprising mu 1915 njinga zimenezi zinalandidwa ndi apolisi chifukwa ambiri mwa anthu amenewa anaukira boma komanso ena mwa iwo anaphedwa tikudziwa kunena kuti chilembwe ataukira atsamunda aja mu 1915 a- apolisi awo anapita ndikukalanda ma estate mwachitsanzo john grey kufa anali ndi estate anamulanda anthu ambiri ngati achina john chilembwe anali ndi mafamu amene analandidwa tchalichi chake chinagumulidwa nyumba zake zinagumulidwa komanso njinga zimene ndikutchula panozi zinalandidwa dziwani kuti nthawi imene ndikutchulayitu njinga inali ngati galimoto inali yofunikira kwambiri munthu kukhala ndi njinga yakapalasa umakhala ngati mmene timamuonera munthu masiku ano kukhala ndi galimoto ndi mmenenso nthawi imeneyo zimaonekera achina john chilembwe amenewa sikuti anali anthu wamba ayi anali munthu woti amene anali ndi tchalitchi chake komanso anali ndi mafolowazi ochuluka kwambiri koma anali ndi chani anali ndi njinga yakapalasa ndiye ataukira boma apolisi anathamanga ndikukalanda zonsezo Nduka- nkuzichita confiscate ndikukazisunga kuboma vuto lina lalikulu kwambiri ku nyasaland kuno munthawi imeneyi inali misewu kuyambira 1915 atsamunda anapala msewu kuchokera ku blantyre kudutsa ku zomba nkukafika ku mangochi zimenezi zinachititsa anthu ambiri makamaka atsamunda kuti ayambe kugula magalimoto komabe msewu umenewu wochoka ku blantyre kukafika ku mangochi unkadutsidwa mu nthawi ya dzuwa yokha chifukwa unalibe tala mvula inkati ikayamba magalimoto ankalephera kudutsa msewu umenewu chifukwa cha kuchuluka kwa matope tinene zoona pano kunena kuti atsamundatu anapeza dziko lino lili tchire lokhalokha ndipo anavutika kwambiri kuti apange foundation ya misewu zipatala ngakhalenso foundation ya ma city chifukwa ma city onsewa amene anakhazikitsidwa kaya lilongwe blantyre mzuzu komanso zomba foundation yeniyeni inayamba ndi atsamunda ndiye mu 1915 kunalibe msewu kunoko kumalawi kuno iwo ananena kuti no tipange msewu kuchoka ku blantyre kukafika mpaka ku mangochi ndi pamene azungu ena anayamba kumagula magalimoto kumawabweretsa kuno ku malawi dziwani kuti ku blantyre ndi zomba ndi kumene kunali magalimoto ambiri poyerekeza ndi maboma onse izitu zinali choncho chifukwa choona kuti blantyre ndi zomba kunali misewu yabwino poyerekeza ndi madera ena Kuyambira 1920, atsamunda anayamba kukonza msewu wa M1 wochoka ku Blantyre kukafika ku Lilongwe. Komabe msewu umene utatha unalibe nso tala ndipo unkagwiritsidwa ntchito nthawi ya dzuwa. Mvula imati ikayamba kugwa kumakhalanso matope ambiri and the road was completely impassable. e tikamakhala tizizindikiranso kunena kuti atsamunda adagwira ntchito yaikulu kwambiri popanga foundation ya dziko la malawi timaona anthu ena akupanga ma press conference kumanena kuti no atsamunda ndi obwera no this is a sovereign nation and so forth amanena zinthu zambiri koma tizizindikira kunena kuti atsamunda ngakhale anachita zinthu zina zoyipa mdziko muno koma anapanga foundation yokhwima kwambiri msewu wa M1 uja sukanakhala popanda atsamunda misewu yambiri anayambitsa anali atsamunda ngakhale sanayike tala ma foundation yeniyeni inali ndi iwowo ndiyebe kuyambira 1920 tinaona kupala msewu kuchoka ku blantyre kukafi- kudutsa mu ntcheu umu dedza mpaka kukafika ku lilongwe nde msewu umenewu mvula imati ikagwa sumadutsika koma nthawi ya dzuwa magalimoto amadutsa ndithu si- chi- kudutsa ndithu 300 km kuchoka ku lilongwe kukafika ku blantyre komanso kuchoka ku blantyre kukafika ku lilongwe pofika 1930 ku nyasaland kunali magalimoto oposa 1000 koma onsewa eni ake anali azungu kapena amwenye anthu akuda ambiri ankagwiritsabe ntchito njinga zakapalasa chifukwa ambiri analibe ndalama zogulira magalimoto komanso titsindike panopa kunena kuti manyasa amene ankapezeka ndi njinga zakapalasa pa nthawi imeneyo sikuti anali anthu wambatu ayi ena anali asilikali aboma azibusa anyamata atheba aphunzitsi or else ma civil servant Kwa nthawi yayitali, bizinesi ya nsomba inali ponseponse ku Malawi kuno, especially ku chigawo chakum'mwera. Mwachitsanzo, asodzi ankanyamula nsomba zouma pa machira from Lake Chilwa kapena Lake Malombe nkumapita nazo ku Blantyre kumakagulitsa. Eh, ndafotokoza kale kunena kuti zisanabwere njinga zakapalasa means ya transport kunoko inali machira of course kunali zinthu zina ngati masitima ammadzi mabwato koma zimenezo sizimagwira ntchito kwambiri kumadera ngati blantyre kapena mulanje ndiye anthu ambiri ankagwiritsa ntchito machira ngakhale ku central region kapena ku northern region means ya transport inali machira ndiyebe asodzi amenewa amati akapha nsomba zawo ku lake malombe kapena ku lake malawi kapena ku lake chilwa ankanyamulizana pa machira ndikuyenda nazo kupita nazo ku blantyre kukagulitsa komano kuyambira 1931 asodzi ambiri anayamba kugwiritsa ntchito njinga zakapalasa ponyamulira nsomba zawo kuchoka ku nyanja nkupititsa madera osiyanasiyana ku madera a thyolo phalombe ndi mulanje kunalibe misewu yabwino mu nthawi imeneyi komabe nsomba zinkafika kumenekoko pogwiritsa ntchito njinga zakapalasa anthu aku central region anayamba kupezeka ndi njinga kuyambira 1935 njinga zaketu sindikunena za moto koma ndikunena kuti anthu aku central region anayamba kupezeka ndi njinga zakapalasa kuyambira 1935 chimene chinachitika nchonena kuti kuyambira kalekale ku central region kunali kotsalira ngakhalenso ku north kunali kotsalira ku nkhani ya zitukuko nanga si atsamunda aja amati akabwera kunoko amakonda kufikira ku zomba kapena ku blantyre ndiye zitukuko zambiri amapanga kumenekoko ndiyebe mzaka zimenezi za ma 1930 atsamunda anaganiza zoti akatsegule ulimi wa fodya ku central region ndipo anthu ambiri anayamba kupezeka ndi dola ndiye amati akagulitsa fodya wawoyo anthu amenewa ankapita ku mashopu namakagula njinga zakapalasa mmene ndakuuzirani kale kunena kuti atsamunda tu anali ndi vision ya dziko lino tisamanyoze kwambiri 1920 atayamba kupala nsewu wochoka ku blantyre kupita ku lilongwe anali ndi vision yofuna kutsegula ulimi wa fodya ku dera limenewo ndiye ma 1930s nsewu uja utatha anayamba kutsegula maestate a fodya komanso kutumiza mbewu zosiyanasiyana za kampope fodya wa kampope and so forth ndi kumawapatsa anthu kuti azilima kumenekoko ndiye zimenezi zinachititsa kuti anthu aku central region akhale ndi ndalama ndipo tinaona ndithu kumene kuja kumangidwa agriculture yaikulu kwambiri imene anamanga sir geoffrey colby ndi zina zotero zonse zijatu lilongwe town ija inakhazikitsidwa 1947 anayikhazikitsa anali atsamunda kuyambira nthawi imeneyi ya ma 1930s anthu ambiri aku central region anayamba kumagula njinga ndi kumayendera pofika 1940 lilongwe inali ndi njinga zakapalasa zokwana 4000 komabe kumwera ndi kumene kunali njinga zambiri blantyre district inali ndi njinga zoposa 17000 mulanje ndi thyolo 9,000 ku eastern region 12,000 ku lower shire 5,000 komanso kumpoto kunali njinga zakapalasa zosakwana 2,000 izitu zinkachitika pa zifukwa zingapo kumwera kunali kotukuka kwambiri pa nthawi imeneyo kuyerekeza ndi ma- ndi zigawo zonse za dziko la malawi kumwera kunalinso anyamata ambiri opita ku theba komanso sozibere soziberetu ndi dzina limene makolo athu ankatchula kalero koma dzina lenileni limatchedwa kuti salisbury panopa timanena kuti harare ndiye makolo athu kalero ankapita kumenekoko kumakagwira ntchito za migodi iwowa amati akamabwera kunja kwawo ankakonda kugula njinga zakapalasa ku blantyre kunalinso mashopu ambiri ogulitsa njinga zimene zimachititsa anthu kuti apeze mosavuta ndikhoza kupasani chitsanzo onena kuti njinga zambiri zimene zinkapezeka ku nyasaland kuno zinali njinga za ku britain monga ngati humber ndi zina zotero komano ku blantyre kunkabweranso njinga zina zochokera ku japan zimene zinali zotchipa kwambiri makamaka ku chikwawako mwachitsanzo kunali njinga zambiri zimene zinali za ku japan pamene ku lilongwe komanso ku blantyre kapena zomba kunkapezeka njinga zambiri zimene zinali za ku britain monga ngati humber humber ameneyi amagulitsidwa 6 dollar kapena 21 dollars kapena tinene kuti 6 pounds kapena 21 pounds njinga imodzi pamene eh, njinga za ku japan zimagulitsidwa 3 pounds yokha in addition to that mudzaona kunena kuti kumwera kunalinso misewu yabwino kuyerekeza ndi madera a chigawo chapakati komanso kumpoto ichitu nchifukwa chake kudera limeneli kunkapezeka anthu ambiri otsogola chifukwa chonena kuti amakhala pafupi ndi western culture e, tivomereze kunena kuti atsamunda ndi amene anathetsa magule awa amene timavala timavala kale tuzikopa timavala masamba munthu wamkulu ndithu amayenda mu msewu kumaonetsa matako zimenezo zimachitika until 1950s koma atsamunda ndi amene anatiphunzitsa kuvala anatiphunzitsa western culture ndiye mu nthawi imeneyi anthu akumwera ambiri amavala zovala pamene anthu ena aku central region ngakhale ku northern amavalatu ngakhale zikopa kumavala zinthu ndithu zosakhala bwino chifukwa chonena kuti anali patali kwambiri ndi western culture komabe tithokoze kwambiri mamishonari chifukwa ngakhale tikunena kuti kumwera kunali kotsogola tidziwenso kunena kuti kumpoto kunapita livingstonia Sy- synod ija livingstonia mission amenenso anali atsamunda kujanso kunali dutch reformed church amene tikunena pano ndi nkhoma synod amene ajawo ndi amene anatitsuka mmaso kuti ifeyo tiziphunzira tizipita ku sukulu komanso tikhale anthu ozindikira kunena kuti kumadziwa kunena kuti this is western culture ichi timatere chimatere kuyambira 1948 boma la sir geoffrey colby linkagawa njinga zakapalasa kwa apolisi makalaliki a ku khoti mahedimasta a m'masukulu ma district clerk komanso asilikali ankhondo onsewa ankapatsidwa njinga zakapalasa ngati njira imodzi yowathandiza mayendedwe atabwera kamuzu banda mu 1958 Tinamuonanso akugwiritsa ntchito njinga zakapalasa pa maulendo ake. a Tinene zoona panopa kunena kuti Kamuzu sanabwere ndi galimoto pamene ankachokera ku Ghana. Iyeyu pamene ankapanga makampeni ake amapita ku malo ena oti simungapitse galimoto ndipo ankagwiritsa ntchito njinga zakapalasa. Land Rover yoyambirira imene ankakwera Kamuzu anachita kupatsidwa ndi Julius Nyerere wa ku Tanzania. malole amene ankagwiritsa ntchito pa kampeni ankachita kuthandizidwa ndi anthu akuluakulu a mabizinesi ku blantyre ngati achina lawrence mataka lali lubani komanso chester chisonga i think mkulu ameneyu sanali chester chisonga koma anali chester katsonga mwana wakenso timadziwa bwinobwino analinso munthu wandale anthu amenewa atatu amene ndatchulawa anali akuluakulu a mabizinesi ku blantyre wina mwa iwonso anali somanje derek somanje ndi amene kamuzu atabwera pa airport paja anatumiza magalimoto amene amanyamula anthu kamuzu akamachita makampeni ndi amene amatumiza malole kumanyamula anthu anali akuluakulu ndithu amenewawa mzaka za ma 1950s mu 1961 tinaona kwame nkrumah president wa ku ghana akuthandiza chipani cha mcp ndi ma land rover okwana 4 kuyambira 1962 tinaona mcp ngati chipani akugula njinga za kapalasa zokwana 33 zimene anazigawa kwa ma district governor from there njinga chakhala chinthu chimodzi chodalirika kwambiri kuno ku nyasaland tikunena pano anthu ochita bizinesi zazing'onozing'ono amagwiritsabe ntchito njinga za kapalasa ponyamulira katundu wawo timaona makala amasamba anthochi kaya ndi ena onsewo amagwiritsa ntchito njinga zakapalasa kumanyamula katundu komanso ena kabanza ndi zina zotero zipani zosiyanasiyana kumalawi kuno ngati dpp utm udf komanso mcp taona kugawa njinga zakapalasa kwa masapota awo as one way of easy transport from one place to another komano mukafufuza bwinobwino nkhani ya njinga zakapalasa ndi mmene zinayambira kuno ku malawi ngakhale frederick moir amene anali manager wa african lakes company anabweretsa chinjinga chija chotchedwa high wheel chinjinga chimene chinali ndi chitala chachikulu kusogolo komanso tala yaying'ono kwambiri kumbuyo njinga imeneyi anthu ambiri sanakhale nayo chifukwa iyeyitu njinga imeneyi anayibweretsa kuno ku malawi ku nyasaland 1883 1886 a rover safety bike atapanga njinga imene tikuidziwa masiku ano kunapezeka kuti mzungu wina wa ku livingstonia mission dr henry anafunisisa kuti agule njinga imeneyi atayigula kunapezeka kuti isanafike kuno iye anamwalira then ndi mmene kumabwera mr morgan amene anali civil servant wa nyasaland government amene ndi amene anagula njinga imeneyi mu 1895 munthu woyamba kuyendera njinga imene timadziwa masiku ano anali mr morgan amene anali civil servant wa nyasaland government kuyambira pomwepo kudzafika lerolo njinga zimenezi zakhala chinthu chodalika kwambiri pakati pa amalawi mpaka na chipani cha mcp chinkalipiritsa makhadi 1962-63 kuti iweyo ukhale membala wa chipani cha mcp uzipereka ndalama mwakuti ndi okapereka ndalama ija zitakwana ndalama zija anapita kukagula njinga zakapalasa zokwana 33 zimene dunduzu chisiza anazigawa kwa ma district governors kuyambira pamenepopo nkudzafika lero njinga yakapalasa ndi chinthu chodalika kwambiri kuno ku malawi kumidzi ngakhalenso kutawuni ngakhale zipani za masiku ano zimazitenga kuti ndife anthu otsogola amagwiritsabe ntchito njinga zakapalasa